ka chineke ji ike niile gọzie unu ana m ayọ ngozi chineke n'isi onye ọbụla na-anụ onu fada ebube mmụọ nsọ tata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa ọktoba ka amara chineke nna na ngozi chineke nna ji ike niile nọnyere gị mgbe niile nsogbu dị n'obodo i nee anya fụ ka obodo anyị bụ naijiria dị ị fụ na ọgba aghara dị katakata dị ọ gịnị mere o ji dị etu a Ọchịchị nchigbu, fọmfọju akpa, onye jide ife ya na nwanne ya, ọ na-eli sọọsọ ya, ndị ọzọ a na-ebe akwa. E weta ife kwesịrị izu obodo niile, ụfọdụ ndị ewelu tinye n'akpa, ndị ọzọ agbala aka. Onye bulu ọ dị ya mma n'isi, ọ sị ije gaba, ndị ọzọ taba afụfụ. Ka anyị malụnụ na a na-asị na ofu Naịjirịa. mana i nee anya ife a na-eme eziko na o nwere ndị a na-akpagbu akpagbu nwee ndị a na-akpachapụ n'akụkụ ma etu esi eke ife luulu obodo ọkwanụ ya butere ọgbaghara ji wee daa mgbe ndị ọcha chịrị anyị oge ha rapụrụ obodo a were obodo anyị nye anyị n'aka ọkwa mmiri na-agbasị n'ụlọ ndị mmadụ ọkụ dịkwa ụzọ dị enwere tren steshọn ebe a na-aba tren wee na-aga njem mana ụmụ ife niile ndị anwa ọ dọrọzi nke isi n'anya dị obodo anyị ọkwanụ ya ka ụfọdụ ji ekwu wee sị na ọ ka mma na anyị nọọlọ onwe anyị ka anyị nọọlọ onwe anyị ka anyị nọọlọ onwe anyị maka na ọ bụrụ na ịfụnanya dị na ịdị n'otu a ma na-ekwu okwu biafra obodo adọkago nsogbu wee dị biko tata fada ebube mmụọ nsọ na-ayọ ayọ ife na-eme n'obodo a bụ naijiria na-agbazi anya mmiri ọkachasị n'ala igbo na anambra steeti ndị na-agba egbe a na-amarọ afa ha bikonu unu agbazina unu agbazina ndị a na-egbukwa n'ife a bụ ụmụnne anyị ndị anyị na fa ga-eyi wee je nyaba ọgụ ụbọchị ọgụ ya-ada anyị gbụsizie fa kedu ụbọchị ọ ga-akpọtụ ke ndị anyị na ha ga-eso gidigidi bụ ugwu eze ee ka ịfụnanya dube anyị dịka ụmụnne izu ka mma na nne ji buni buni ibu anyị danda ọ na-abụkwa na a nụsịa ọgụ ebu n'alụ ndị Igbo i nee anya n'ife na-eme na obodo a ị fụ na o nwere ndị ha ji ọdụ anya ndị ọ bụ anyị na fa ha ji ọdụ anya wee na-ene anyị ha ji ọdụ anya wee na-ene anyị maka na a chọrọ ka anyị senite chineke gọzi ndị igbo amara chineke nna nye gị ugo etinye gị mmadụ apụrọ ịnapụ gị ya ọkwa oge queen elizabeth bịara naijiria queen of england ọ ụgbọala onye igbo ka eji wee na-ebugharị ya ụgbọala papa ojukwu a na-akpọ Rolls Royce ya bụ ụgbọala na-agala nnukwu ọnụ ọ dị ha ọ gba fa yalị etu o si wee bụ onye igbo bụ onye gotara ụgbọala a ọ gba fa yalị maka na ya bụ ụgbọala galalụ nnukwu ọnụ papa ojukwu nwere nnukwu ego na-eme ọfụma n'ahịa ndị igbo na-eme ọfụma n'ahịa ife m chọkwanụ ịgwa gị tata bụ na ife chineke nna nyere gị ugo etunye gị mmadụ apụrọ ịnapụ gị ya ọ bụ ya butere anya ụfụ na ntaji anya ha wee na-agba mbọ etu a ya-esi wee tinye ndị igbo na bọtụl mana fa ama emenwu ya akala ugo gị chineke nyere gị mmadụ ama ana gị ya chineke enyego ndị igbo akala ugo ịkpata akụ na ụba ka anyị yazialụ igbusisi onwe anyị ma ọ bụ imebisi ife ma ife ndị a na-emebisi ndị ugwu o nwere onye lụrụ anyị ya emebisie anyị nwa bụ ife ya-ewetakwa ego wee lụọ ya ma ebe ndị polisi na-anọ a na-agbasi ọkụ emesịkwa anyị nwa bụ ife ya-eweta ego wee lụọ ya ọ na-adị ka mmadụ iji aka ya na-agba onwe ya egbe ụmụnne m unu agbazina iwe dị onye ọbụla n'arụ ma mụnwa na-ekwu okwu a iwe dịkwu m n'arụ maka na ndị ọchịchị anyị fa na-achịrọ anyị ọfụma ndị na-anọchite anya anyị na federal i nee anya ị fụ na ọ dị ka ha gbachiri nkịtị fada ebube mmụọ nsọ na-ajụ unu tata unu ga-anọ n'elu ụdala ụmụnne unu a na-alacha ichuchu achọ m ka unu malụ ndị ọchịchị na otego ụmụnne unu zụdebelụ afịa ụbọchị mọnde maka na a nọ sit at home ife ndị IPOB ji wee kwuo ya bụ ka a ma ma a ya-etinye ọnụ n'ọnọdụ nwanne ha bụ Nnamdi Kanu nwanne anyị nwoke onye nke eji eji onye ọbụla ga-ekuni na mgbe awa a sị kunikene ka a chọba udo ka e were ụtụtụ chọba ewu ojii tupu chi ejie maka na chi jie ịchọta ya ya-esi ike onye ọbụla onye ọbụla nụlụ onu anụnwa ife m ji ekwu bụ maka na abụ m fada abụ m ụkọchukwu ife eji wee chie m fada bụ ka m nọrọ n'agbata Chineke nna na mmadụ at times ọ na-abụ ọgbajuo dọlụ ndị mmadụ agbakwute m a na-afụta m as their last hope ọtụtụ ndị ka m na-azụ ụmụ ha ndị afụ a na ha agbagbu unu nee anya unu afụ na ụmụ ha ike fafa ya eji nwaozi akwụkwọ enwe m ọtụtụ ndị m na-azụ n'ụlọ akwụkwọ ha na-agụ n'efu ndị a bụ ndị na-enwerọ ike ịkwụnwu ụgwọ akwụkwọ ma ọ bụ ndị enwe nne enwe nna ka anyị na-eme ife niile anụnwa malụ na ọ na-atọ ndị ugwu ụtọ maka ife na-amasị fa ife ha ya achọ bụ ka anyị gbusisia onwe anyị ọ na-akpọta na fa dịrị emegharị arụ kedu ife fada mmụọ nsọ na-ekwu ana m ayọ unu biko ndị ọgba egbe a na-amarọ afa ha biko ife ọ bụla unu chọrọ kpọọnụ m mma apụta buru ụzọ ka a gbaa mbọ fụ na enwetara ya na udo o nwerọ ife dị ka udo ebe ọ bụla unu kpọgodu n'ime anya sị na mma apụta ebe ọ bụla unu si mụ bịa mma abịa ka anyị tụọ alo iwe unu dajụọ iwe unu o- iwe dịkwa onye ọbụla n'arụ otu ọnọdụ dị ọtọkarọ ọ na-ewute onye ọbụla bikonu unu agbazina obi unu dajụọ ọbara na-awụfuzi ka mmiri ya bụ bikonu ana m ayọ unu agbazina ife ọbụla unu chọrọ ndị na-agba egbe a na-amarọ afa ha ikekwa na o nwerọ onye chọrọ ige unu ntị kpọọnụ m aga m abịa ebe ọbụla unu akpọ na m

nke dịka ibe ya ndị ọchịchị unu afụgo ka ọnọdụ dị ị ya anọ n'elu ụdala ụmụnne gị ana-alacha ichuchu ndị na-anọchite anya anyị ma na federal ma n'ebe ọbụla na gọọmenti o nwere ndị na-anọchite anya ha unu agbachizili nkịtị achọkwa m ka unu malụ na o tego aka ụmụnne unu zụdebelụ afịa ụbọchị mọnde maka na ndị IPOB sị na a ga na-anọ n'ụlọ maka ojiji e ji nwa maazị Nnamdi Kanu ọ ife kwesịrị imetụ unu n'obi ka unu ncha niile pụta ka a mara etu anyị si wee tinye okwu ọnụ ka a yaziala ịgba nkịtị ka a yazi ịgba nkịtị maka na amarọ nke ga-eme echi ọ ka mma na anyị ncha apụtalụ ka anyị welụ ụtụtụ chọba ewu ojii maka na chi na-ejizikwa ọ bụrụ na chi jibido ewu ojii ịchọta ya ya esizikwa ike o nwekwara ike ilu oge nwekwara ike rue mgbe ọ ya-abụ e lue ọ bụrụ ya bụ ndị ọchịchị ka a ga-esodo bikonu onye ọbụla nụlụ onu a ka anyị ncha niile wanye mee obodo anyị ka ọ dị mma chineke nna agọzigo ndị igbo were akara mmụba na akụ na ụba nye anyị ka anyị ghara igbusizi onwe anyị ka anyị nyụkọọnụ nwamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ebe niile ndị obodo niile ndị anụnwa a na-eje ndị na-eme ife ji eme ebe afụ bụ ndị Igbo ka anyị natanụ na be anyị dozie ebe anyị ka e nwee ife ndị oyibo na-akpọ industrial revolution ụmụ anyị enwee ọrụ anyị ji ego anambra steeti ọtụtụ e nwere akatamkpo akatamkpo ji ego ka anyị natara n'ụnọ Okwadike wepụtara okwu ọ kpọlụ think home philosophy ọ ga-enyere anyị nnukwu aka maka na ọtụtụ ndị nọ na-enweghị ọrụ ọtụtụ ndị nọ na-eli alịlị na obi mgbawa bikonu ka obodo anụnwa steeti anyị bụlụ ọka ibe bụ Anambra ka Naijiria na steeti ndị ọzọ ebe a na-egbu mmadụ sị egbuzina ana m ayọ na-ayọsi ike ndị na-agba egbe a na-amarọ afa ha biko unu agbazina ọtụtụ ndị abụgokwanụ enwe nne enwe nna ndị a gbagbusili nna fa o nwere ọtụtụ ndị m na-azụ n'akwụkwọ every term ọbụna ana m ebupụta nde kwuru nde akpa ego nde kwuru nde ego wee na-akwụrụ ndị na-enwerọ onye ya-akwụrụ fa ụgwọ akwụkwọ ndị enwe nne enwe nna ndị ogbenye ife m ji eme ife niile abụrọ na m enweka maka na ama m na ha gụwa akwụkwọ fa enwee ike wee kwụrụ wee chalenji ndị ọ bụ anyị na fa maka na akwụkwọ amaka na ife ndị ọzọ na enyemaka ndị ọzọ a na-enyegasị iji wee fụ na obodo dị mma ana m ayọ ndị ọchịchị kịta anụwa bụ oge anyị ncha niile ga-apụta ọ bụrọ ife anyị ga-agbachizi nkịtị ife m ji ekwu okwu a bụ na mụ bụ fada e chili m fada n'usoro nke Melkisedek obi na-agbawakwu m n'ife na-emenụ ịnọlụ ịfụ ndị ị na-elekọta anya ka a na-agbagbusi fa ha na-ada na-anwụ agbachi nkịtị ọ nya ka m ji ekwu okwu a at times ọ na-abụ ọ gbajuo dọlụ e, mmụọ nsọ abụrụ last resort bụrụ last hope ma ndị na-abịa ayịyọ a na-ebunye nri a na-enye ego ndị na-agba egbe a na-amaghị afa ha bikonu butuzienụ o anyị ncha niile ezikọ gị iwe o ịnụgo ozienụ o bikonu biko onye ama na-ayọ unu ana m ekwe unu nkwa ife ọbụna unu chọrọ anyị agba mbọ fụ ka anyị esi wee nweta ya ka anyị malụ na amalụ na izu ka nne izu ka mma na nneji ọnụlụ ude nwanne agbana ọsọ ka anyị nụrụ onu a ka anyị kakwa arụ zisasịa nya ka o lue fa ntị igbo bụ igbo ana m ayọ ka nku anyị ji efe yara ịkwanarị anyị ya bụ nku na-akwanarịsịkwa anyị n'ike n'ike anyị anyị agbachi nkịtị ka ọnọdụ a si etu a dịba ụjọ dị a da-alarụzi ụla were anya naabọ mechie onye ọbụna chị obi n'aka tata ana m ayọ ngozi chukwu n'obodo a bụ anambra steeti na-ayọ ngozi chukwu n'obodo a bụ naijiria na-ayọkwazi ngozi chukwu n'ife onye ọbụna na-eme ka amara chineke nna ji ike niile bara gị ụba ndị ipob wetuenụ obi ama m na ọnọdụ nwa maazị Nnamdị Kanụ a ga-etinye ya ọnụ ndị na-achị achị na-arịpụ na-anọchite anya anyị na South East a ga-etinye ya ọnụ ọ bụkwue na ọ ya ekwe omume mụnwa na onwe na m apụtago m ife ọbụla ọ ga-ewe site na ntụziaka nke site na ntụziaka nke ụka maka na m amara aga gafee contrary to the church mana ana m ekwe nkwa na m na-agba mbọ onye nwere ike yọkwa ndị mmadụ ka e nwee ike nweta ya bụ ife ndị oyibo na-akpọ justice ana m ayọ ngozi chukwu n'isi unu na-ayọ ka ọnwa anụnwa bụrụ ọnwa ngozi nyere onye ọbụla nụlụ onu a ka chineke ji ike niile gozie unu ma mezukwara unu ọchịchọ nke obi unu ana m ayọ ka chineke ji ike niile mepere unu ọnụ ụzọ ngozi ebe ọ bụla unu nọ enweta ife e ji enyere ndụ aka amara chineke nna nọnyekwara unu ya bụ ka Chukwu ji ike niile gozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu
Thanks for checking out Symphony on YouTube. Please be sure to subscribe and like our videos for updates.